ndipo chinthu chachikulu chimene tikadayenera tithokoze ni mphatso ya mtengo wapatali imene mulungu anatipatsa imeneyi imene ni ambuye yesu khristu amene anabwera pano pa dziko lapansi kudzafa pa mtanda pa chifukwa cha zochimwa za inu ndi ineyo ni mphatso ya mtengo wapatali kuposa china chilichonse chimene munthu angatipatse pano pa dziko lapansi Chifukwa Baibulo likuti amene akhulupilira iye asataike koma akhale nawo moyo osatha. Kaya munthu atakupatsani galimoto kaya ndalama zonsezi sizingakupatseni inu moyo osatha. Koma ndi mphatso yokhayi ya mtengo wapatali imene Mulungu anapereka imene ndi Ambuye Yesu Khristu yakuti itipatse ife moyo osatha. Kuti munthu asadzafenso. Angakhale imfa impeze koma akhale nawobe moyo ochuluka. Chimene Mulungu anachita pa inu ndi ineyo. Ndipo kuti chitheke chimenechichi zinasoweka kuti a, Ambuye Yesu Khristu adzipereke moyo wake ngati nsembe. Ndipo anafa imfa yowawa ngati imene ija, anatunduzidwa, anakwapulidwa, anabvekedwa chisoti cha minga, anamva zowawa zonse zija, chifukwa chakuti pa mtima pake padali inu ndi ineyo, kuti pali mwana wanga Faison pena pake. amene adzaonekera asatayike, kuti pali mwana wanga unena inuwo, ndipo anachita ololera kuti angelo ake amene akanatha kubwera kudzammenyera nkhondo ija kumpulumutsa, kuti akhale pa chete pamene, chifukwa chakuti amafuna atsirize dipo lonse la chiwombolo limene. chifukwa cha inu ndi ineyo. Ndiye mukuona, abwenzi, tisadzichepetse, tisadzichepse, tisakhalebe mu uchimo. Haleluya! Kuyamikira kwathu pa chimenechichi n'chakuti ife tisayendebe mu uchimo, koma m'malo mwake tigonjere, tigwade kwa Iyeyo, tivomereze kuti Yesu ni Ambuye. Ngati tivomereza kuti Yesu ni Ambuye, zitanthauza kuti sitiyendanso monga mwa zilakolako zathu, zilakolako za thupi, zilakolako za dziko lapansi, koma tsopano tiyenda mu chifuniro chake. Iye akhala olamula moyo wathu. Tiyenda mu Mzimu, Sitiyendanso monga mwa tchimo, mwa zipatso zake, ngati dama, zigololo, kutukwana, kuledzera, kusuta, nyanga, madano, nsanje, zithumwa, nyanga, sitiyendanso mu zimenezi, koma tiyenda tsopano mwa Mzimu, mu chifuniro cha Atate wathu wakumwamba. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani, tikuthokozani chifukwa cha nthawi mtengo wapatali mwatipatsa ngati ya kuti tikamvenso Mawu Anu mwapaderadera. Lolani Mzimu Wanu Woyera abwere afulumizitse Mawuwa ku miyoyo yathu, ku ulemerero wa dzina Lanu, pamene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tipempha zonse m'chiyamiko. Amen. Tiwerenga Baibo athu buku la Akolose. Akolose 2 vesi yake ya 16 kulekeza 17. Baibo likuti Ah, chifukwa chake munthu aliyense asakuweruzeni inu mchakudya kapena mchakumwa kapena nkunena tsiku la phwando, kapena tsiku lokhala mwezi, kapena la sabata, ndizo mthunzi wa zilinkudzazo, koma thupi ndi la Khristu. Ndiye tiwerenganso ku Aheberi kumeneko, Aheberi 10 vesi yake a 1. Baibo likuti, pakuti chilamulo pokhala nawo mthunzi wa zokoma zilinkudza, osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo, sichikhozatu ndi sembe zomwezi chaka ndi chaka zimene azipereka kosalekeza, kuwayesera angwiro iwo akuyandikira. Ndiye pamene tawerenga apa timafuna tipitize phunziro lathu la chilamulo kukhala kukhala nawo mthunzi wa zokoma zili nkudza koma tingosintha tayito imene ingokhala chisomo ni chilamulo chisomo momenyana ni chilamulo chilamulo momenyana ni chisomo tipanga mwachoncho koma ni phunziro lomwelo langosintha chabe tayito Ah, ndiye tinaona ulendo watha uja kugawani monga mmene paulo akufotokozera ku akolose komanso ku aheberi akuti chilamulo unali chabe mthunzi wa zokoma zili mkudza chimene ni khristu yesu kapena kuti ubatizo wa mzimu woyera nchimene chilamulo chinali. Unali chabe mthuzi, umangolalikira. Ndiye pokhala kuti chenicheni chinapita, tinaona kuti chakalechi, umene mthuzi unachoka, tsopano chinabwera chani? Chenichenichi. Tinaona zonsezo, komanso tinaona kuti ena amakakamirabe mthuziwo, amafunabe azikhalabe pansi pa goli la chilamulo, koma akufunabe akhale Akhristu. amakakamirabe kusunga masabata amakakamirabe kusamadya nyama zakuti zakuti zimenezi zinali mu pakeji ya chilamulo koma tinaonanso monga mmene petro amakambira kuti anthu akewa ayuda chilamulochi chimakanika kuwasenza Ndiye Petro amauza a, azitumiki kuti asaike goli limenelo pa Amitundu, kuwauza izi za mdulidwe, zosunga masabata, nyengo zakuti-zakuti zimene Ayuda amasunga, zimene Paulo akuti unali chabe mthunzi wa zokoma zili nkudza. Nde anthu amene amakakamirabe kumasunga za chilamulo izi, iwowa amafunika azichisunga chonse, mdulidwenso azichita. Mukhozaona kuti zina sachita, zimene amachita pansi pa chilamulo, mdulidwe sachita. Nde zimafunika vumbulutso. zimasoweka kulumikiza bwino kwa mulungu kuti tidziwe chenicheni chimene chi chifuno cha mulungu ku moyo wathu nde a petro a paulo a filipo ndi ena onsewo samachita nawo zimene zosunga sabata mwathu koma akuti inali chabe mithunzi ya zimene zili nkudza ya zokoma zenizeni chimene ni ambuye yesu khristu ndiye kunalinso kupha nyama za sembe kumene kuchilamulo mbuzi nkhosa zimene paulo akuti sizikadapanga iwo akhale angwiro aleluya ndiye timaona kuti mulungu anadzatipatsa sembe yangwiro yambambande imene ambuye yesu khristu amene imene yohane polalikira amati onani mwana wa nkhosa wochotsa tchimo la dziko lapansi sembe yangwiro yakuti imachotseratu tchimo imachotsa ni khumbo lomwe la kuchita zoipa mkati, kuti ukamazionanso zinthu zija umanyansidwa m'moyo mwako. Aleluya! Nchimene nsembe imene imachita. Ndiye ngati mukakamirabe chilamulo, tangomaphansoni nsembezi, muzipha mbuzi, nkhosa, zina zonsezo. Koma izi zinachotsedwapo. chifukwa chenicheni chinafika, nsembe yeniyeni yangwiro inafika, imene Ambuye Yesu Khristu kunatha. Aleluya! Anapereka for all. Kutero ko tili pansi pa chisomo, Petro akutero. Sitiyeneranso tikhale pa goli la chilamulo chimenechi. Aleluya! Koma chilamulo chimenechi pokhala kuti ndi mthunzi, ah, Brother Branham akuti Muli kagawo ka kuwala mu chilamulochi. Ni mmene mthunzi umakhalira. M, Kuwala kwa mwezi ni mthunzi wa kuwala kwenikweni kwa dzuwa kwinakwake. Ni mmene mwezi umachitira. Ndiye mmakhala ndithu kakuwala mu mwezi muja kwakuti umathoona ndithu chinachake. M, Kuwala kwa mwezi kuja. Ni mmenenso chilamulo chilili. Muli kagawo ndithu ka kuwala. tili modzi eh? sikuti popeza tafotokoza kuti unali chabe mthunzi ndiye kuti ni mdima okhaokha ayi sichoncho mwa aleluya ndiye kuti chipangano chakale tisamachigwiritse ntchito ayi sichoncho mwa Aleluya! Chifukwa Mulungu wa ku Chipangano Chakale ndi Mulungu wa Chipangano Chatsopano ndi Mulungu mmodzi. Komanso ah, Paulo amene mukamuona mu zolemba zake, muona kuti ah, gwero la zolemba zake zochuluka amatenga ku chilamuloku. Amalenga chilamulo kenako n'kumalenga Chipangano Chatsopano. Mzimu Woyera amamuuza kupyolera mu zimenezi kuti unali chabe mthunzi wa zinthu zili nkutani, zili nkudza. Iyeyo sanachilitaye ayi, amachiwerenga. Aleluya! Koma zimafunika chani? Vumbulutso. Ndiye Mkhristu amagwira mbali zonsezonse Chipangano Chakale ndi Chipangano Chatsopano, koma mwa vumbulutso. monga mmene mphungu imachitira imauluka ndi mapiko awiri haleluya mkhristunso amenenso ali wauzimu amaulukanso ndi chipangano chakale chipangano chatsopano nkumapalasa pamodzi koma mwa vumbulutso mwa mzimu chifukwa paulo akuti lemba limapha koma mzimu umapereka chani moyo chifukwa mawu a mulungu opanda mzimu woyera akhoza kusocheretsani osachiona nkutayikabe haleluya Munali kuwala mmenemomu. Ndipo tikuona Paulo akulemba zinthu zina ku Chipangano Chatsopano, kutipatsa ife amitundu. Gwero lake lili zinthu zimene zinalembedwa m'chilamulochi. Mwachitsanzo, tikawerenga kwa 1 Akorinto 14 vesi 34 kumeneko, Paulo akuyankhula kwa Akorinto Kuti mpingo wa oyera mtima akazi akhale chete, si kuloledwa kwa iwo ku, ku, ku, ku, ku, kuphunzitsa, kulalikira, ku Timoteo, ku Akorinto, monga mmene Malemba amene ndakupatsaniwo aunena, ku Akorinto, ku Timoteo. Ndipo Paulo akuti, monga chilamulo chinena, zinali m'chilamulo zimenezo, zinaperekedwa ndi Mose, kuti mu mkachisi akazi akhale chete. Ndipo timamuona ku Eksodo 28 kumeneko Mose akuyankhula kuti ansembe akhale ana amuna okhaokha a Aroni. Ni mmene chipembedzo chimachitikira. Ndipo tikumuonanso Ambuye Yesu Khristu atenga ophunzira ake 12 amuna okhaokha. Aleluya! Ndiye mukhoza kuona abwenzi kuti Paulo atengabe chomwecho, Ambuye Yesu Khristu atengabe chomwechobe kuti azitumiki ake atumwi akakhalabe amuna. Monga nanena kuti Mulungu wa Chipangano Chakale ndi Mulungu yemweyu wa Chipangano Chatsopano, Yehova wa Chipangano Chakale uja na Ambuye Yesu Khristu wa Chipangano Chatsopano. Haleluya! Ndiye Paulo akutengabe zomwezi ni kuzipereka kachitidwe ka mkachisi. Haleluya! Ndiye uh, Mulungu safuna akazi olalikira mu mpingo wake, akuti chimanyazitsa. Ndipo ngati iwe mkazi olalikira ulipo iwe Aleluya! Kaya umalamulira mamuna, ngati uli mwana wa Mulungu, ungogonjera ku chimene Mawu a Mulungu aunena. Palibe wamkulu kuposa Mulungu, kuposa chimene Mulungu anena. Ndipo Paulo achito chita challenge pa vesi imeneyo. Akuti kaya munthu adziyesa wauzimu, kaya ali mneneri, koma adziwe kuti zimene iye aunenazi n'lamulo la Mulungu, si iyeyo ayi. Koma n'lamulo la Mulungu ndiye zimakhala zodabwitsa kuti muzikana. Ndi Mulungu wa mtundu wanji amene mumapembedza inuyo, wakuti zinthu zimene akuuzani simufuna muchite, mufuna muzichita zinthu mwa njira yanu? Kaya munena kuti kaya akhoza kupulumutsa, Mulungu amadziwa zonsezo. Mwana wa Mulungu amangoti amen nakhulupirira ku chimene Mulungu akunena. Simudzaonepo m'Baibulo m'busa wachikazi, wolalikira wachikazi, mphunzitsi wachikazi, simudzaonapo mulungu amagwiritsa ntchito amuna olalikira 12 atumwi amuna okhaokha amene amakhazikitsa matchalitchi amuna okhaokha ena akuti a febe pakuti pakuti ee amatumikira koma osati mwa njira ngati yophunzitsa mawu a mulungu tilimodzi ntchito imene inali ya amuna na amene amachita Tili modzi nde sikuti mulungu amadana akazi ai amakonda monganso mmene amakondelana amuna tili modzi amatikonda chimodzimodzi koma pali chifukwa paulo akuti hava namene ananyengedwa koma mwamuna sanatani sananyengedwe nde akaziwa n'chida chofoka ngati muzaika mmalo olamulilao akusokeletsansoni ngati mene hava anasokeletsela mtundu wa anthu. Paulo akutero. Hava namene anayamba kutani namene ananyengedwa osati mamuna. Ndipo lamulo limeneli linabwera chifukwa cha kunyengedwa kwa mkazi uja, Mulungu pa thembero pomtembera ananena kuti mwamuna adzakulamulira iwe. Chifukwa chiyani wanyengedwa iye wasokeretsa mtundu wa anthu. Tilimodzi ndiye tiyeni tingomvetsera tingozitenga mmene Mulungu anazikhazikira. Kenako Mulungu atidalitsa, Mzimu Woyera aziyendelera. Koma mukapotoza, Mzimu Woyera salowerera mu zinthu ngati zimene. Muzingompembedza Mulungu pachabe. Mungopanga chabe chipembedzo. Chinthu china chimene tikuchiona chikupitilirabe n'kuchilamulo uku amapereka chakhumi kwa ansembe. Chimene chimapita kwa ansembe. Brother Branham pobwera akuti ah, zimenezo si za chipangano chakale. Ena amangoti a n'za chipangano chakale zimenezo koma ayi. tikuziona zikupitirirabe. Mkhristu weniweni amasoweka azipereka chakhumi. Aleluya! Komanso tikuona ku Deuteronomy 22 kumene ku vesi ya 5 ngati sinulakwitsa, Mulungu akuyankhula kudzera mwa mtumiki wake Mose kuti mkazi asavale chovala cha mwamuna, mwamunanso asavale chovala cha mkazi. ndiye tikumuonanso mtumiki wa mulungu amene brother branham akubweranso pomwepo kuti nchonyazitsa kuti mkazi avale chimene chili chovala cha mwamuna kumavala matrauza telo kuti mulungu wake ni mmodzi wa chipangano chakale ndi chipangano chatsopano mu chipangano chakale kusikuti mungoti kuti ah nzopanda ntchito ndza chipangano chakale ayi mulungu wake ni mmodzi amene timampembedza muli kagawo kakuwala Izi zakuti usacite cigololo zi, usacite umboni wonama, zonsezi ni cifunilo ca Mulungu ndithu. Ndipo Mulungu lelo lino, mu Cipangano Cakale, sagwilizana naco be cigololo. Sagwilizana nawo be umboni wonama. Akadalibe Mulungu yemweyo. Aleluya! Ndiye, monga nanena, zimafunika kulumikiza bwino mwa Mzimu Woyela. Tipitiliza. Ambuye akudalitseni.